Ọpụpụ iri na isii Ha si n'Ilim bulie ije, nzukọ niile nke ụmụ Izrel wee baa n'ọzara Sin nke dị n'etiti Ilim na Saịnaị n'ụbọchị nke iri na ise nke ọnwa nke abụa site n'ọpụpụ ha n'ala Ijipt. Nzukọ niile nke ụmụ Izrel wee tamu ntamu megide Mozis, megidekwa Erọn n'ọzara ahụ. Ụmụ Izrel wee sị ha, Ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma a sị na anyị nwụrụrị n'aka Jehova n'ala Ijipt, mgbe anyị nọdụrụ n'akụkụ ite anụ, mgbe anyị rijuru nri afọ, n'ihi na unu emewo ka anyị pụta baa n'ọzara nke a iwere agụụ mee ka mkpokọta nke a niile nwụa. Jehova wee sị Mozis, Lee, m gaje ime ka nri si n'eluigwe zooro unu dịka mmiri. Ndị m ga-apụ chịkọta ihe nke otu ụbọchị n'ụbọchị ya, ka m wee nwaa ha ma ha ga-eje ije n'iwu m ma ọ bụ na ha agaghị eje. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị nke isii na ha ga-edozi ihe nke ha na-achịbata, ọ ga-emekwa okpukpu abụa nke ha na-achịkọta kwa ụbọchị. Mozis na Erọn wee sị ụmụ Izrel niile, N'anyasị ka unu ga-amara na Jehova emewo ka unu si n'ala Ijipt pụta. N'ụtụtụ ka unu ga-ahụkwa ebube nke Jehova. ebe ọ na-anụ ntamu niile unu na-atamu megide Jehova. Ma anyị onwe anyị bụ gịnị na unu na-atamu ntamu megide anyị? Mozis wee sị, Nke a ga-abụ mgbe Jehova ga-enye unu anụ n'anyasị ka unu rie, mgbe ọ ga-enyekwa unu nri n'ụtụtụ ka unu rijuo afọ, ebe Jehova na-anụ ntamu unu onwe unu na-atamu megide ya. Ma anyị onwe anyị bụ gịnị? Ha abụghị imegide anyị bụ ntamu unu na-atamu, kama imegide Jehova. Mozis wee sị Erọn, sị nzukọ niile nke ụmụ Izrel, bịarunu nso n'iru Jehova, n'ihi na ọ nụwo ntamu niile unu. O rue mgbe Erọn na-agwa nzukọ niile nke ụmụ Izrel okwu, na ha chere ọzara iru, ma lee, a hụrụ ebube Jehova n'igwe ojii ahụ. Jehova wee gwa Mozis okwu sị, Anụwo m ntamu niile nke ụmụ Izrel. Gwa ha okwu sị, N'etiti ehihie na anyasị ka unu ga-eri anụ, n'ụtụtụ ka unu ga-erijukwa afọ na nri. Unu ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova, bụ Chineke unu. O rue n'anyasị na nnụnụ kwel rigotara kpuchie ebe ọmụma ụlọikwuu ha. N'ụtụtụ, igirigi wee dịkwasị n'ala gburugburu ọmụma ụlọikwuu. Mgbe igirigi nke dịkwasị n'ala rịgoro, lee, n'elu ọzara, imurimu ihe nke e kpere ekpe, imurimu ihe dị ka hoar frost nke dị n'elu ala. Ụmụ Izrel wee hụ ya, sịrịta onwe ha, Gịnị ka ọ bụ? n'ihi na ha amaghị ihe ọ bụ. Mozis sị ha, Nke ahụ bụ nri nke Jehova nyeworo unu ka unu rie. Nke a bụ ihe Jehova nyere n'iwu. Chịkọtanụ ụfọdụ n'ime ya, onye ọbụla dịka oriri ya si dị, otu ọtụtụ omer otu isi, dịka ọnụ ọgụgụ mmadụ unu si dị, ka unu ga-ewere ya, onye ọbụla o were ndị nọ n'ụlọ ikwu ya. Ụmụ Izrel wee mee otu a, chịkọta otu onye na-achịkọta rinne, nke ọzọ na-achịkọta nke nta. Ha wee were omer tụọ ya. Onye chịkọtara rinne enweghị karị nke ga-ezuru ya. Onye chịkọtakwara nke nta, ọ dịghị ihe fọdụrụ ya inwe. Onye ọbụla dịka oriri ya si dị, otu a ka ha chịkọtara. Mozis wee sị ha ka onye ọbụla ghara ime ka ụfọdụ n'ime ya fọdụ rue ụtụtụ ma ha egeghị Mozis ntị mmadụ ụfọdụ n'ime ha wee mee ka ụfọdụ n'ime ya fọdụ rue ụtụtụ o wee gbaa ikpuru na-esi isi Mozis wee wee iwe n'arụ ha ha wee na-achịkọta ya kwa ụtụtụ onye ọbụla dịka oriri ya si dị Ma mgbe anyanwụ dị ọkụ, ọ gbazee. O rue n'ụbọchị nke isii na ha chịkọtara nri okpukpu abụa. Ha nwere omer abụa n'otu n'otu. Ndị isi niile nke nzukọ wee bịa gosi Mozis. Ọ sị ha, Nke ahụ bụ ihe Jehova kwuworo, sị, Idebe ụbọchị izu ike, bụ ụbọchị izu ike dị nsọ nye Jehova, ka echi bụ. Ihe unu na-eghe, gheenụ ya, ihe unu na-esikwa, sienụ ya, ma ihe niile nke fọdụrụ, dọbaranụ onwe unu ya, ka ọ bụrụ ihe ndebe ruo ụtụtụ. Ha wee dọba ya ruo ụtụtụ, dị ka Mozis nyere iwu, ma o sighị isi, ikpuru adịghịkwa n'ime ya. Mozis wee sị, Rienụ ya taa, n'ihi na ụbọchị izu ike dịịrị Jehova ka taa bụ. Taa unu agaghị achọta ya n'ọhịa. Ụbọchị isii ka unu ga-achịkọta ya, ma n'ụbọchị nke asaa ka ụbọchị izu ike dị, ọ dịghị nke ga-adị n'ime ya. O rue n'ụbọchị nke asaa na ụfọdụ n'ime ndị Izrel pụrụ apụ ịchịkọta, ma ha achọtaghị. Jehova wee sị Mozis, Ruo ole mgbe ka unu na-ajụ idebe ihe niile m nyere n'iwu na iwu m niile. Leenụ, n'ihi na Jehova enyewo unu ụbọchị izu ike, n'ihi nke a, ya onwe ya na-enye unu nri nke ụbọchị abụwa n'ụbọchị nke isii. Nọdụnụ, onye ọbụla n'ebe ọ nọ, ka onye ọbụla ghara isi n'ọnọdụ ya pụọ n'ụbọchị nke asaa. Ndị Izrel wee kwụsị ịlụ ọlụ n'ụbọchị nke asaa. ụlọ Izrel wee kpọọ aha ya mana ihe ahụ dị ka mkpụrụ korianda ọ dị ọcha idetụ ya ire ọ dị ka achịcha wefa eji mmanụ aṅụ mee Mozis wee sị nke a bụ ihe Jehova nyeworo n'iwu sị ka nju oma n'ime ya bụrụ ihe ndebe a na-edebere ọgbọ niile unu ka ha wee hụ nri m mere ka unu rie n'ọzara mgbe m mere ka unu si n'ala Ijipt pụta. Mozis wee sị Erọn, Were otu ite, tinye nju oma nke mana n'ime ya, dọba ya n'iru Jehova ka ọ bụrụ ihe ndebe a na-edebere ọgbọ niile unu. Dị ka Jehova nyere Mozis iwu, otu a ka Erọn dọbara ya n'iru ihe ama ka ọ bụrụ ihe ndebe. Ụmụ Izrel wee rie mana ahụ ọgụ arọ abụwa ruo mgbe ha batara n'ala ebi ebi. Mana ahụ ka ha riri ruo mgbe ha batara na nsọtụ ala Kenan. Ma oma otu ụzọ n'ụzọ iri nke ọtụtụ efa ka ọ bụ.